mɛtiri bacili a ni ɲantuma nba i ni ɲantuma eh, an bɛna ɲininkali dama dama tɛmɛ i la bi eh, cedeao kɛlen don ka eh, jalaki min ta ka ɲɛsin mali ani lagini ma ka d'a kan k'u tɛ ka se ka election kɛ u ye dati minnu fɔ ayiwa a diyara an ye an ye dɔ fɔ nin kuma la bi i yɛrɛ tun b'an ka réunion yɔrɔ la i ye kumakanw bila bɔlɔlɔ kan ne yɛrɛ taatɔ i ye n lajɔ i ye n ɲininka n teriyatɔ ye kuma dɔw f'i ye maintenant a ma ɲɛ an sigira a kuma la a tɛ ɲa f'an k'a walawala dɔɔni an bɛ mun de walawala cedeao ko a b'anw ɲangi ko parce que u ko an ka election kɛ février la u y'o de fɔ ni o ma se ka kɛ o tuma anw y'an kumakan sɔsɔ n'i kumakan sɔsɔ olu b'i ɲangi u b'an ka jamana u b'a tɔɲɔ u n'an bɛ baara o baara la u bɛ baara ɲɔgɔnya dabila an fɛ u bɛ gɛlɛya don an ka taabolow kɔnɔna na n'i y'u lamɛn ka dan nin kuma fɔcogo la dɔw hakili la ko tiɲɛ b'u bolo mais ne bolo tiɲɛ t'u bolo bi tiɲɛ t'u bolo sini a tɛ kɛ ka da dɔ wɛrɛ kan dɛ a bɛ kɛ ka da sariya minnu bɛ anw ni cedeao cɛ anw m'a sɔsɔ dɛ cedeao de ye sariya bɛɛ sɔsɔ cedeao y'a bɛɛ sɔsɔ mais ni i ka kuma n'i ma se a fɔcogo la n'i m'a di a fɔbaga ma n'i m'a fɔ a fɔ tuma la a tɛ faamu dɛ kuma fana y'o de ye mun de b'an ni cedeao cɛ ni denmisɛnw nana u ye fanga ta denmisɛnw ye fanga ta tuma min o ni ibk ka election man jan ɲɔgɔn na o o ni bi tɛ kelen ye o mais kabiri denmisɛnw bɛ fanga ta don min kabiri u ma fanga ta layidukan dɔ tun bɛ cedeao ni mali cɛ 2018 election bannen ne yɛrɛ tun ye kandida ye mais kandida minnu ni ibk ma bɛn an ye plɛntiw don sariya la demokarasi la yalɔ n'i ye plɛnti don a ka kan k'a kiri ka tigɛ dɛ fo bi kiri plɛnti minnu donna ibk kama a kiri kelen ma tigɛ an y'o f'u ye u yɛrɛ ko a tiɲɛ tiɲɛ la o man kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw man kan ka sariyasow bali ka kiriw tigɛ hali n'a b'u yɛrɛ kun kan nka u tɛ fɛn kɛ jamana ɲɛmɔgɔw la n'olu y'u sago kɛ o bɛ yen mais u yɛrɛ ye mun fɔ u ko bon election nataw la a ye sɔn nin jaabi kelen in ma 2018 a ye sɔn ibk ka sigi mais an bɛ layidu mun di mali ma election wɛrɛ tɛ kɛ mali la tugun k'a sɔrɔ fichier électoral ma dilan recensement ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɔgɔ ka kan ka ye fichier électoral la i tɔgɔ ka don a kɔnɔ élection foyi kana kɛ tugun ibk fɛ n'o ma ɲɛnabɔ parce que gɛlɛyaba bɛ o yɔrɔ la mali la maliyɛnw y'a signé ibk y'a signé eh, kandidaw y'a signé CEDEAO y'a signé o de bɛnkan b'an cɛ olu yɛrɛ ye garanti di anw yɛrɛ bɛna ka mali dɛmɛ ka nin waleya donc u ye garanti di u m'a fɔ mali kelen k'a kɛ dɛ anw yɛrɛ bɛ garanti di mali ma an bɛna mali dɛmɛ ka nin waleya ni élection banna élection wɛrɛ tɛ kɛ mali la abada tant que nin kuma ma ɲɛnabɔ ɔ ne b'a fɛ ka CEDEAO ɲininka u y'o papiye mun signé k'a to mali la yan o bɛ yan o ne dabali de bannen bɛ mun na an ma nin kuma ta k'a ɲɛsin u la fɔlɔ aw ye engagement ta sariya dun na ko n'i ye engagement ta i y'i bolonɔ k'a la ko n ye nin layidu ta ko i bolonɔ y'o o layidu kɛ i ma wajibi ye i ko sariya a kɛra i ma wajibi ye i ko sariya i bolonɔ kama donc a kɛra olu ma wajibi ye mali kana sɔn élection foyi ka kɛ ni fichier ma dilan est ce que o fichier dilanna wa olu yɛrɛ ko k'u b'i sen don a dilanni na est ce que o kɛra wa o ma kɛ fichier tɛ mali la fichier laban mun bɛ yen ni élection kɛra n'a ye a yera k'a fɔ o dilanna 2009 2009 ka taa bila 2021 na n'o ye ɲinan ye san tan ani fila de b'a kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ san wɔɔrɔ la bi olu sera vɔti ye donc k'a ta 2009 mɔgɔ min bɛ san wɔɔrɔ san wolonwula san seegin san kɔnɔntɔn san tan fo ka taa se san tan ni wolonwula ma n'olu ma se ka vote 2009 ɲinan olu bɛɛ sera vɔti ye n'i y'o lajɛ o denmisɛnnin bulanbulan kamalennin ninnu olu de bɔra ka kɛlɛ kɛ kɛnɛma ibk tile la ni mugu ci kɛra ni gaziw filil'u ma n'u bolitɔw binna ka bana ala yɛrɛ ye dɔw ni to a la olu de y'o kɛlɛw kɛ o parti ɲɛmɔgɔw bɛ kuma la anw bɛ kuma la mais jɔnw bɔra kɛnɛma olu bɔra o hali n'anw bɔra an ka bɔli kɛnɛma a ma caya k'olu ta bɔ olu de ni polisiw sera ɲɔgɔn ma olu ni force de l'ordre sera ɲɔgɔn ma ni yɛlɛma nana kɛ e bɛ élection kɛ i m'olu tɔgɔ ta k'e bɛ vɔti kɛ ten i kun fɛ olu sen t'a la e mana fanga mun sigi n'o fanga ye gɛlɛya fɔlɔ mun sɔrɔ i b'a dɔn mɔgɔ fɔlɔ min b'i ɲɛsin u la o denmisɛn minnu ma vote u b'a fɔ nin t'anw ka fanga ye an ye kɛlɛ kɛ ko yɛlɛma mun ka kɛ o ma kɛ anw yɛrɛ ma vote an m'aw ta an ka sira t'aw la u bɛ wuli kɛlɛ la tugun donc o de fɔra CEDEAO ye kabiri 2018 CEDEAO yɛrɛ ko o ye tiɲɛ ye CEDEAO ko ni nin élection kelen an b'a ɲini maliyɛnw fɛ n'u y'a to an t'a la an fana b'u dɛmɛ f'u ka fichier kɛ an sɔnn'u ka kuma ma élection wɛrɛ kana kɛ mali la tant que fichier ma dilan CEDEAO y'o de fɔ u y'a signé fana a bɛ yan o signature bɛ yan ne m'a dɔn an bɛ politique kuma don a la mun na puisque contrat b'an ni mali cɛ eh, CEDEAO cɛ CEDEAO m'a ka contrat dafa CEDEAO nan'i jɔ mali ma aw ye layidu mun d'a ma a y'o dafa o tuma olu t'u ka layidu dafa mun na u b'a ɲini tɔw k'u ta dafa kuma bɛ yen de kuma bɛ yen sariya bɛ yen protocole additionnel nin u ye mun ta bɛnkan mun k'a fara ko pour que ka na ni eh, sabati ni bɛn ye an ka jamanaw kɔnɔ démocratie kɔnɔ kɛlɛ kana bɔ a kɔnɔ n'o taara dakari 2001 o sariyaw de ko o sariyaw de ko ko ma i ka se ka voter o y'i ka hakɛ de i ka jamana kɔnɔ ɔ i ka se ka voter i ka jamana kɔnɔ o bɛ k'i ka hakɛ ye cogo di n'i tɔgɔ yera liste électorale la i tɔgɔ bɛ ye liste électorale la cogo di n'i tɔgɔ donna fichier électoral kɔnɔ fichier électoral ma dilan o tuma e tɔgɔ bɛ taa ye liste kɔnɔ cogo di o tuma u banna k'i ka hakɛ d'i ma wa CEDEAO kun ka kan ka mali wajibiya a k'o fɔlɔ de ɲini yann'a ka fɛn o fɛn ɲini an ka junte n'an ka fanga fɛ o kɛra fanga o fanga ye mali kɔnɔ junte don o fanga wɛrɛ don CEDEAO kun kan ka yɔrɔ kelen pe de ɲini anw yɛrɛ ye layidu ta aw ye an b'aw dɛmɛ ka fichier kɛ ni fichier ko ma se ka ɲɛnabɔ an tɛ se ka élection ko kɛ o tuma an ka fichier ko hakɛ fɔ an bɛ se k'o dilan waati joli kɔnɔ o bɛ dilan kalo wɔɔrɔ de kɔnɔ wa o bɛ dilan san kelen de kɔnɔ an k'o fɔ ni fichier fana banna liste électorale bɛ tɔmɔ fichier de kɔnɔ an k'o fana liste dilan élection labɛnni bɛ bɔ o bɛɛ de kɔnɔ mais nin si ma kɛ fo ka n'a fɔ i da la dɔrɔn aw bɛ élection kɛ dans 18 mois k'i kɔ don olu dun ye layidu dɔ ta mali kɔnɔ yan o tuma olu tɛ u ka layidu timɛ hɔrɔnw tɛ yan o tuma tɔn in tɛ sariya kɔnɔ wa a dun fɔra ko jamana bɛɛ ka jamanaden bɛɛ ka hakɛ d'i ma o de fana bɛ protocole additionnel kɔnɔ olu ɲɛ t'o la wa a fɔra ko mɔgɔ kan'i to président la ka constitution yɛlɛma k'i bɛ troisième mandat ɲini o mɔgɔ joli b'olu ka eh, tɔn kɔnɔ bi faure gnassingbé bɛ togo alassane ouattara bɛ côte d'ivoire ɛ eh, n k'o fana ye CEDEAO sariya de ye o ma boli u kan mun na ninnu de bɛ avion ta ka t'i sigi ko u bɛna jamanaw sanctionner donc u jɔlen bɛ u ka jamanadenw de la u jɔlen bɛ an ka jamanadenw de la an b'an sago kɛ nin jamana la il est temps ka an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ou CEDEAO sariya bɛɛ bɛ boli jɛlenya la an bɛɛ ɲɛna an ka ɲɔgɔn faamu ou bien a bɛɛ tɛ boli o de la sariya de bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ hali CEDEAO CEDEAO yɛrɛ tɛ dɛ a kalifalen bɛ minnu na k'u k'a mara an tɔgɔ la bi n'u y'i ɲɛ tugu CEDEAO sariya kan o ɲɛtuguli i bɛ se k'o ta ka t'u yɛrɛ wele ni Mali ye CEDEAO wele bi CEDEAO ye papiye mun siɲɛ yan Cour africaine de justice la i bɛ t'a da CEDEAO ka papiye filɛ a y'u ɲininka u ko k'u bɛ Mali dɛmɛ ka fichier électoral dilan ko élection wɛrɛ kana kɛ Mali kɔnɔ IBK ka élection tɛmɛnen kɔfɛ k'a sɔrɔ fichier ma dilan a y'u ɲininka n'u ye Mali dɛmɛ k'a dilan ou bien n'a dilanna a y'u ɲininka a y'u ɲininka i bɛ kiritigɛla a b'a fɔ a ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ɲininka minnu y'a siɲɛ ninnu de nana yan nɔ olu de ye nin siɲɛ bi olu de bɛ tɔnsigi la ko k'an sanctionner u dun y'a dɔn u ye nin papiye siɲɛ k'a to mali la c'est que u y'a dɔn an maliyɛnw de ka sira t'an yɛrɛ la n'o tɛ n'an ye nin papiye bɔ an ni CEDEAO tɛ taa yɔrɔ jan u yɛrɛ b'a fɔ a ye nin kuma in da an ka bɛn a la an kana nin sama parce que u b'a dɔn olu sen b'a fili la olu ye délai fɛn o fɛn di k'u bɛ fichier dilan ko élection wɛrɛ kana kɛ ni élection in banna dɔrɔn k'u b'i teliya ka mali dɛmɛ fichier ka dilan a ma kɛ u y'a bɛɛ sɔsɔ ɛ ko anw ye délai kelen pan olu b'a fɔ an b'aw sanctionner dɛ an bɛ nin k'aw la dɛ pour moi ni laginɛ bɛɛ y'o ye u ka taa laginɛ fana ɲininka Alpha y'i occupé troisième mandat la, est-ce qu'a ye fichier électoral kɛ wa Est-ce qu'a ye recensement kɛ wa Est-ce que le fichier est à jour Président ka sira t'o la u bɛ sigi cogo min u b'o dɔrɔn de jateminɛ électeurw ka droit sɔrɔ u kana droit sɔrɔ u ka sira t'a la puisque olu dalen b'a la n'olu de élection organisé fichier ka ɲi wo a man ɲi wo a bɛ fɔ k'u gagnena donc fichier nin t'u ka sira ye o or CEDEAO yɛrɛ protocole kɔnɔ ko jamana bɛɛ ka wajibilen don i ka jamanadenw hakɛ i k'a d'u ma u ka vote n'i m'o kɛ k'i tɛ demokarasi ye ɛ n'o ma kɛ mun kɔnɔ fo ka taa élection ta an ka élection nana kɛ de sa ni so kolon b'i bolo salidonw a bɛɛ pɛrɛnpɛrɛnnen don a bɛɛ wo b'a la i bɛ na k'a bari bari mais i bɛ pɛntiri kura k'a la pour que mɔgɔw tɛmɛtɔ k'a fɔ k'i ka yɔrɔ cɛ ka ɲi nka so yɛrɛ bɛɛ tolilen don élection in bi komi pɛntiri kura de ye n'i y'a mun mali demokarasi la fɛn mun tɛ demokarasi ye i bɛn'a mun a la après i b'a fɔ ah demokarasi bɛ mali la an ma pɛntiri kura y'a la mais a kɔfɛla la fɛn o fɛn ka kan ka kɛ demokarasi tɛmɛsira ye pour que a ka kɛ tiɲɛ ye dɛ a tɛmɛ sira pour que a ka kɛ tiɲɛ ye o si labɛnnen tɛ maaw ma ta an ka fichier la suw b'a kɔnɔ droit b'olu bolo ka voter an ka fichier a ɲinana ɲɛnama minnu ka kan ka voter olu tɔgɔ t'a kɔnɔ mais suw b'a kɔnɔ ɲɛnama dɔw t'a kɔnɔ ɛ i bɛ fa de bɛ don i la i bɛ t'o fɔ tubabu ye k'u b'a lamɛn ne bolo hali an taalen ONU la i bɛ bɔ ni nin kumaw de ye i bɛ bɔ ni nin kumaw de ye i bɛ nin yira diɲɛ jamana tɔw la wala nin de b'an ka jamana la a y'an dɛmɛ a ma se i ka taa dɔ ne tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ma mais nin de bɛ yen fichier t'an bolo n'aw ko démocratie aw yɛrɛ bɛ démocratie kɔrɔ dɔn yan ni bɛɛ ye démocratie tɛ kɛ élection kɔ élection tɛ kɛ fichier ɲɛnama kɔ fa tɛ jamana si la k'i b'a f'i yɛrɛ ma k'i ye démocrate ye ko fichier électoral ɲɛnama t'i bara ɛ eh, o t'anw ka jamanaw la bɛɛ b'a kalama aw mun bɛ taa k'aw b'an dɛmɛ aw b'a kalama donc aw kana aw ɲɛw tugu nkalon kan k'a fɔ nin bɛ bɛn parce que farafinna don nin bɛ bɛn parce que mali don an k'a kɛ nin cogo la dɔrɔn an ka tɛmɛ maliyɛnw ni diɲɛ mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye olu ta an b'a birisa ɲagami k'a d'u ma mais n'an ko birisa ɲagami an ka jamana faga an b'a fɛ ka o de dabila sa a ka ban a dɔ wɛrɛ kana kɛ tugun coup d'état wɛrɛ kana kɛ démocratie ka sigi sɛbɛ la fo an ka démocratie condition bɛɛ de remplir ka don a kɔnɔ n'o tɛ hali n'u y'a labɔ a kɔnɔ ni élection dɔrɔn ye o y'a laban de ye dɛ n'a daminɛ an bɛ talon yɔrɔ min n'o ma lajɛ sini an bɛ talon yen tugun ne bɛ bɔ kuma la yan hakɛto b'a la sallallahu alaihi wa sallam mais parce que ne m'a dɔn mun na u m'a miiri ne ma ɲininka kɔni n ma wele n ma wele n ma ɲininka tiɲɛ fana la n y'a ɲini yɛrɛ minnu da bɛ se ka don a la n'u ka sigi n ka hakilina d'u ma mali ko don place ko tɛ mɔgɔ o mɔgɔ da ka kan ka don a la ne bacili b'a fɔ n'i sigira n y'a fɔ fana n b'a fɛ k'i dɛmɛ n'i mago sera n ka dɛmɛ ma n'i labɛnna tuma o tuma n wele n bɛ na n bɛ mun dɔn n b'a f'i ye n'i b'a fɛ n k'i dɛmɛ a baara la n b'i dɛmɛ n y'a fɔ n tɛ place fɛ n y'a fɔ n tɛ sara fɛ n y'a fɔ ni maa bɛ yen mun bɛ se k'a fɔ ko bacili m'a fɔ minnu da ka kan ka don a kuma la u ka bɔ k'a fɔ n ko mali ko don n b'a kɛ fu n tɛ tɛmɛ o kan dɛ n b'aw dɛmɛ n b'a kɛ fu aw kana place di yan n bɛ mun wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan donc n'i tun bɔra ni nin daluw ye an tun tɛ se ka sanctionner ah mais ni ne bɔra ni nin ye ne b'a fɛ CEDEAO mɔgɔw k'i sigi chef d'état ou n'importe qui u k'u ka juriste dɔ sigi e n ko CEDEAO u b'an kɛlɛla ni sariya de ye e sariya bɛ mun fɔla ne b'a bɛɛ f'u ye o a kɔnɔ kuma tɔ mun bɛ yen n'o b'olu fana wajibiya ko dɔw la ne b'o f'u ye o munna o tɛ f'u ye olu fana y'o kɛ wa u y'o baaraw kɛ wa u yɛrɛ ko u bɛ komisiyɔnw sigi jamanaw bɛɛ la pour que ka demokarasi yɛrɛ fonctionner cogo gɛlɛya min b'a kɔnɔ k'a jate minɛ u ka kan ka jamanaw dɛmɛ cogo min k'o gɛlɛya bɔ a kɔnɔ k'u b'a kɛ o komisiyɔn sigira wa kabini CEDEAO sigira u m'a bila jamana si kɔnɔ u b'u ka représentant dɔrɔn de sigi yen mais komisiyɔn nationale tɛ yen ka baara kɛ o bɛ yen wa ayi pourtant a b'u ka texte kɔnɔ CEDEAO dilanna kabini san jumɛn kabini musa tile la munna u m'o kɛ ni an CEDEAO jamanaw an jamanadenw bɔra ka kuma bɔ chef d'étatw dɔrɔn da walayi CEDEAO bɛ bila sisan wa a b'an mago dilan dɛ fɛn ɲuman don dɛ nka a dira minnu ma olu de bɛ k'u mago dilan a la u ka sira tɛ jamanaw la a b'i komi an ka jamanaw n'i y'a di ɲɛmɔgɔw ma u b'u yɛrɛ dilan a la u bɛ jamana fili wa CEDEAO fana u b'a ta u b'u yɛrɛ ka jɛkulu labɛn n'a ye mais u ka sira t'an ka jamanaw problème na an n'an ka jamanaw kɔnɔ problème ani CEDEAO problème a bɛɛ kelen an ye kɛlɛ mun kɛ IBK contre la yan dɛ farafinna ka kan ka wuli k'o kɛlɛ kɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw kama ne b'a fɛ an k'a kɛlɛ daminɛ an ka t'u wele tribunal la an b'a fɔ aw ka papiye filɛ aw de ye nin siɲɛ mali la aw y'a siɲɛ wa aw m'a siɲɛ a y'a timɛ wa aw m'a timɛ n'u m'a timɛ o tuma olu tɛ se k'a fɔ anw filila mali la anw ko an bɛ fichier dilan an ma fichier dilan ka di maliyɛnw ma ni maliyɛnw ma se ka élection kɛ k'anw b'u sanctionner an b'a fɔ u ka foyi aw tɛ se ka mali sanctionner puisque aw de tun kan ka mali dɛmɛ pour que élection ka kɛ aw ye condition mun fɔ aw m'a rempli mun na aw bɛ na mali tɔɔrɔ a banna o sariya so si tɛ k'i bɛ nin kuma da nin cogo la k'u tɛ tiɲɛ d'i ma wa nin de don han nin de y'a tiɲɛ ye an bɛ popapo de la an ka bɔ o kɔnɔ bani an ka jamana ta ni jamana dɔnniya ni a sariyaw dɔnniya ni an ni jamana cɛ tɔw sariya min b'o kɔnɔ an bɛ balo an bɛ kisi cogo di ou bien an b'a nafa sɔrɔ a kɔnɔ cogo di an ka baara kɛ n'o ye n'an ye baara kɛ n'o ye walahi dimi tɛ don an na mali la a banna yasa an ka kisi ka bɔ nin problème ba in kɔnɔ an kan ka jumɛn de kɛ sisan a n'i ko an ka kisi an bɛ sigi kɛ n'i ye ne wele ali sini ne bɛ sigi o i tɛ se k'o bɛɛ walawala e ka nin bɔlɔlɔ kan n'i y'a fɔ k'a surunya dɔw b'a fɔ a ye nin dɔrɔn de fɔ a ye nin fɔ o tɛ an ka sigi dɔrɔn an ka sigi mais an bɛ sigi jɛlenya de la mais dɔw yɛrɛ b'a fɔ aa e bati a ye taa bacili ɲininka k'a kɔnɔ ta fɔ n'i y'o fɔ k'u b'o ta u bɛ baara kɛ n'a ye mais u t'a fɛ bacili tɔgɔ ka fɔ a la dɛ mais ni n kumana e fɛ kɛrɛfɛ tan n mana mun fɔ u bɛ girin ka t'o ta biro kɔnɔ u bɛ baara kɛ n'a ye aa an t'a fɛ bacili de tɔgɔ ka fɔ ne tɔgɔ ko tɛ sa a y'aw jɔ an bɛɛ ka sigi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a banna a kɛtɔw b'a la sallallahu alaihi wa sallam